ag 1, 5, 5, 3, an uimhir téacs ó Phoblacht na hÉireann, nó 8, 0, 8, 8, 9, má tá tú i dTuaisceart na hÉireann ach go gcaithfidh tú na cinnlitreacha R NA G a bheith ag tús do theachtaireacht. Tá sé ar intinn ag ar a laghad cúigear Feisire Eorpach as an tír seo vótáil i gcoinne moladh go ndéanfaí cumhacht núiclíoch agus gás nádúrtha a lipéadú mar fhoinsí fuinneamh glasa. Is iad an cúigear ná Ciarán Cuffe agus Grace O'Sullivan ón gComhaontas Glas, agus na feisirí neamhspleácha Clare Daly, Mick Wallace agus Luke 'Ming' O'Flanagan. Tá ionradh na Rúise ar an Úcráin agus na himpleachtaí atá aige sin do neamhspleáchas fuinnimh na hEorpa tar éis cor eile a chur sa scéal, dar ndóigh. Liom anois ar mhír aeráide na seachtaine seo chun é seo a phlé tá an t-innealtóir Fergus Keane. Fergus, cén impleachtaí praiticiúla a bheadh ann dá dtabharfadh an tAontas Eorpach lipéad 'glas', mar atá á rá, de gás nádúrtha agus den chumhacht núiclíoch. Bhuel, Dia dhuit, Fachtna. Baineann sé seo leis an infheistíocht, so, an t-airgead, agus tá dreasachtaí do bainc níos mó infheistíocht a dhéanamh i fuinneamh glas, so, beidh níos mó béim ar gáis agus cumhacht núiclíoch dá bharr an cinneadh seo. so is féidir le comhlachtaí níos mó airgead a fháil do fuinneamh glas ná i gcomparáid le fuinneamh eile, so beidh níos mó infheistíocht ag dul isteach do cúrsaí núicléach agus gáis. So tá sé íorónta i slí amháin mar beidh níos mó béim agus níos mó airgead ag dul isteach i stáisiún, ag dó gáis ón Rúis. Tá an Ghearmáin ag brath ar gháis ón Rúis agus beidh níos mó béim air sin. So tá sin íorónta i gcás na rudaí atá ag titim amach faoi láthair. Ach is greenwashing ar fad atá i gceist really maidir leis an gáis. Tá cás le déanamh don cumhacht núicléach. a bheith glas ach níl cás le déanamh. Níl cás le déanamh, nach é an cás atá le déanamh, nó agus níl mé níl mé ach ag míniú an rud atá cloiste agam is léite agam, gur gur fuinneamh nó foinse fuinneamh don tréimhse aistrithe atá i ngás, go bhfuil sé i bhfad níos fearr ná, abair, ola ná gual ó thaobh astachtaí carbóin de, dar ndóigh níl sé chomh maith le fuinneamh in-athnuaite. ach gur féidir go gcaithfidh sé a bheith mar chuid den aistriú thar an chéad deich nó fiche bliain eile. Nach é sin an argóint? Bhuel, sin an argóint, agus tá sé fíor go pointe. I mean, tá sé i bhfad níos glaine ná, mar a dúirt tú, tá sé, tá sé i bhfad níos glaine ná gual, gan amhras, agus gan, ná ola chomh maith. Ach táimid, níl, níl mórán stáisiún ag dó ola Ag an bpointe céanna, níl mórán cás le déanamh. Tá carbón i gás nádúrtha, sin an cheimic atá ann, agus murab ionann le núicléar, núicléach, níl aon dabht go bhfuil carbón i ngás. Agus tá an Coimisiún ag iarraidh a rá gur breosla trasdul atá ann. Ach nach mbeadh an ceart agam a rá, tá mé chun beagáinín brú a chur ort ar an bpointe seo, nach mbeadh an ceart agam a rá leat, Ní féidir linn deireadh a chur le hamáireach le foinsí breosla iontaise agus mar sin gur fearr dúinn, má chaithimid ceann acu a úsáid, gur fearr dúinn gás a úsáid ná aon cheann eile go dtí gur féidir linn fuinneamh in-athnuaite, nó cumhacht núicléach b'fhéidir, a chur ina áit. An aontóidh, ní aontófá le sin? Bhuel, ní aontóinn, mar I mean, i gcás an Ghearmáin, mar shampla, bhí a lán stáisiún núicléach acu agus tá siad á dúnadh anois agus de bharr an cinneadh seo beidh siad ag tógadh stáisiún gáis ina áit, in ionad na stáisiún núicléach sin. just a thógáil níos faide agus just you know caithfimid an béim a chur ar fuinneamh in-athnuaite seachas an an saghas an an béim seo a chur ar gás. Now má tá stáisiúin núicléach againn ba chóir dúinn iad a fhágaint. mar atá. Mar atá sé, níl aon charbón ag baint leis nuair atá sé ann, now tá a lán carbón ann nuair a bhíonn siad á dtógáil agus tógann sé deich nó fiche bliain iad a thógáil agus cuirtear a lán carbón istigh sa tógáil ach nuair a bhíonn siad ar siúl ba chóir dúinn iad a choimeád ar siúl seachas stáisiúin gháis a thógaint ina áit. Is léir go bhfuil tú i gcoinne mar sin go dtabharfaí lipéadú glas don gás nádúrtha. Céard faoi an lipéadú glas a thabhairt don chumhacht núicléach? Tá cás le déanamh ansin, mar, bhuel, go háirithe an Ghlúin 4 atá ag teacht, nó tá beidh sé ag teacht b'fhéidir i gceann cúig nó sé bhliain. Tá cás ann nach mbeidh aon dramhaíl ag baint leis in aon chor. Beidh an próiseas sna himoibritheoirí ag ithe an dramhaíl. So, ag an bpointe sin beidh cumhacht núicléach glas. Agus tá sé ag druidim go dtí an pointe sin agus tá cás le déanamh go bhfuil sé b'fhéidir glas ag an bpointe seo ach Tá cás le déanamh. Níl sé daingean ach tá cás le déanamh i gcumhacht núicléach. Agus nuair a bhíonn sé ar siúl níl aon astachtaí ag baint leis, níl aon charbón agus tá dramhaíl beag ag baint leis ag an bpointe seo agus sa todhchaí ní bheidh aon dramhaíl in aon chor. So tá cás le déanamh ansin go bhfuil sé go bhfuil sé glas, agus tá an Frainc ag leanúint cumhacht núicléach a thógaint, tá siad 70% núicléach ag an bpointe seo, ach tá a mhalairt atá i gceist sa Ghearmáin, tá siad ag dúnadh na stáisiún núicléach atá acu. Agus ceapann tusa gur drochsmaoineamh é sin? An bhfeiceann tú aon ról do chumhacht núicléach sa tír seo amach anseo? Ní fheicim, nó yeah, bhí, bhí an argóint againn cheana féin, maidir le sin, agus glacaim go bhfuil cúrsaí saghas athraithe de bharr an choimhlint i Úcráin, ach fós measaim nach, nach bhfuil sé oiriúnach don tír seo. Cúpla cás ansin, cúrsaí eacnamaíochta, tá sé róchostasach iad a thógáil. So, an ceann atá á tógáil i Sasana ná Hinkley Point. Tá costas fiche billiún punt air nó rud éigin cosúil le sin agus so costas ollmhór atá ag baint le sin agus tá deis-chostas ag baint le sin so ní bheadh an seans againn an t-airgead sin a chur isteach i cúrsaí gaoithe nó cumhacht gréine agus ba chóir dúinn an béim a chur ansin agus ní bheadh an deis againn é sin a dhéanamh má táimid ag tógáil cumhacht núicléach €20 billiún. I mean tá sé, is costas ollmhór atá ag baint leis agus just ba chóir dúinn an béim, a chur ar ár láidreachtaí. So, is láidreacht an chumhacht núicléach sa bhFrainc. Ok. Tá caoga bliain taithí acu air, níl aon taithí ar bith againn air, so ní cóir dúinn tosnú, dar liomsa. Ceart go leor, Fergus Keane, go raibh míle maith agat arís. Fergus Keane, innealtóir ansin, lena dhearcadh ar ghás agus cumhacht núicléach. Go raibh maith agat.